aw ni yakuma bi an bɛna hari ham mafe de kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na ale ye resɛti yɛrɛ yɛrɛ ye n'o y'a dilancogo yɛrɛ yɛrɛ ye a kan ka kɛ ni jɛgɛ de ye komi bɛɛ tɛ bozo ye jɛgɛ man di bɛɛ ye kuma dɔ la jɛgɛ sɔrɔ man di bɛɛ bolo fana bi ta in an bɛna a kɛ ni sogo de ye a sogoma fana a ka di kosɛbɛ a tobi cogo ni jɛgɛ ta in tobi cogo bɛɛ bɛ taa o la sa aw bisimila Nin y'an ka na kɛfɛnw de ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye ndomi de ye ne y'ale daji ka ban nin ye sunbala kuyɛri ba ɲɛ fila ye ani jaba yirani mugu kuyɛri ba ɲɛ fila bɔɲɔgɔnko mafeje mugu dɔɔni puwavuru mugu dɔɔni ani loriye bulu damadɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n bɛna bi ta in bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni ka kasa wɛrɛw di a ma an kɛlen don ka jaba dɔɔni ta pɛrisili dɔɔni ani layi dɔɔni i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma malo mugu walima farini mugu o kuyɛri ba ɲɛ fila bɔɲango ani dabulu komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na n ye lɔgɔti de yira an b'ale kuyɛri ba ɲɛ kelen bɔɲango ta walima ɲɛ fila an ka kɛfɛn ninnu komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'a bɛɛ kɛ tasa dɔ kɔnɔna na an bɛna ji litiri kelen bɔɲango tilan a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka daa sigi an ka daa sigilen kɔ an bɛ sɔrɔ ka na an ka sogo ta ka sogo k'a la An ka sogo kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka da kɔnɔna na an bɛ kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma o kɔfɛ an ye fɛn o fɛn daji sa an bɛn'o bɛɛ k'a la fo k'a bɔ ndomi na ndomi de bɛ to laban laban na an b'ale to kɔfɛ la ɲani tɔ ninnu bɛɛ an bɛn'o sɛnsɛn a la sabula cɛncɛn bɛ to ka k'a la ani buruburu a bɛ kɛ sababu ye fana k'an ka na saniya komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na min labantɔ kɛtɔ filɛ nin ala tantɔ ale tɛ foyi ye dabulu kɔ waasa kumu in bɛɛ kana taa ji woyo fɛ o de y'a to an y'a daji ka n'a ji sɛnsɛn o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a ta ka dabulu yɛrɛ o k'a la nka an mako tɛ se a dugumana ma dɛ ɲani ale de b'a fɔ ko cɛncɛn misɛnnin bɛ taa bila an ka dumuni na an dun ka na in ka di o ma an b'a sanfɛla dɔrɔn de ta i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na an bɛ dabulu sanfɛla dɔrɔn de ta dugumana in an mako tɛ y'o la dɛ an ka taa nin bɔ ale de bɛ maa malo dɔɔni o kɔfɛ an bɛ forondobani k'a la walima kɛlɛkɛlɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na kɛlɛkɛlɛ kɛlen don ne ta in na an bɛ nafɛn bɛɛ de kɛ da kɔnɔna na an tɛ nafɛn bɔ nafɛn na an ye nafɛn fɛn o fɛn min yira an b'a bɛɛ de k'an ka da la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la daa kɔnɔna na cogoya min na o kɔfɛ an bɛ tulu k'a la tulu dɔɔni dɔrɔn komi aw yɛrɛ ye ne ka sogo in ye cogoya min na tulu bɛ ne ka sogo in na kosɛbɛ an bɛ barama datugu a da la sisan a ka tobi fo waati min fo sogo ninnu ka mɔ dɔɔni sa Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, an ka na tulu bɔra wa ji jiginna kosɛbɛ. O kɔfɛ, an bɛna an ka ndomi de ta, an bɛ ndomi k'a la, ale de ye kɛfɛn laban ye a ko la. Komi aw yɛrɛ caman y'a jateminɛ cogoya min na, a resɛti yɛrɛ yɛrɛ la, situlu de bɛ k'a la, nka bi ta in na, an ma situlu k'a la dɛ. An ye tulu k'a la i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ tulu min dun don tɔw la. An b'a kɔɔko jateminɛ, ka barama datugu a da la, k'a lajɛ fana dɛ n'a sɔrɔla sogo in mɔnen don n'a sɔrɔla sogo ma mɔ i bɛ se ka ji dɔ fara a kan fo sogo in ka se an bɛ barama datugu a da la a ka tobi fo a ji ka jigin kosɛbɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a ji jiginna kosɛbɛ yɛrɛ de kɔgɔ ma se dɔɔni ne ɲɛkɔrɔla la an bɛna kɔgɔ dɔɔni k'a la waasa ani ka kɔgɔya dɔɔni o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɛfɛn laban laban k'a la n'o tɛ dɔ wɛrɛ ye ale de ye malo mugu ye n'a sɔrɔla ko malo mugu t'i bolo i bɛ se k'a kɛ ni farini mugu ye dɛ baasi den kelen t'a la komi n y'a fɔ cogoya min na ne ka malo mugu in bɛ komi i n'a fɔ kuyɛriba ɲɛ fila bɔɲɔgɔnko i b'a sɛnsɛn yanni a ka na taa kurukuru i bolo i bɛ ji fitinin k'a la dɔrɔn k'a nɔɔni ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a sɛnsɛn i ka daa la yanni a b'a fɔ k'a bɛ kurukuru i bolo n'i ko k'i b'a mugu k'a la an bɛ barama da jɛng'a da la k'a to yen nɔ a ka wusu N bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ ka fara a kan komi kumumanfɛn ko don mɔgɔ dɔw bɛ tulu soli ka bɔ a sanfɛla la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a dun ni malo ye o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka tulu k'a sanfɛ nka komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na ne ka tulu in kun ka ca ne ma n yɛrɛ bila o la sabula a m'a tigɛ yɛrɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka na dunna wa tulu fana yongolen don a sanfɛla la nin de y'an ka na selen o ne nimanaw kini fana selen don kɛrɛfɛla la maa dɔw bɛ siran u b'a fɔ k'a bɛ taa kɛ rendez-vous en bas ye i n'a fɔ i mana na na kɛ kini sanfɛla la k'a bɛ jigi dugumana na abada o de y'a to n y'a dabɔ a kama bi k'a kɛ kini sanfɛla la waasa a ka dɔn k'a fɔ k'a tɛ jigi kini dugumana na abada lezi a bɛ kɛ dɔrɔn i n'a fɔ an yɛrɛ b'an ka naji tɔw tobi don tɔw la cogoya min na komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na n ye nemurukumuni fana fara a kan ale ka d'a la kosɛbɛ ayi Kumumanfɛn ka di maa ma ye diɲɛden na nin tɛ goya i da ne yɛrɛ dun b'a dɔn kumumanfɛn ka di ne nimana dɔw ye k'a suma aw kɔnɔ ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ